материал куэдым уолэжь, сыт хуэдэ материалхэм нэхъ уелэжьрэ сыт хуэдэ лэжьэкӏэхэр къэбгъэсэбэпрэ? Мы ди дыщэкӏ ӏэщӏагъэм теухуау ӏэмал имыӏэу урилэжьэфын хуейщ пхъэми, гъущӏми, дыжьыными, дыщэми, нывэхэкӏми, фэри абы хэту. Пхъэм псалъэ папщӏэ пхъэ щӏыхэтыр сыт? Къамэ пщӏын ипэ? Сэ тхьэмпэр пхъэ сампӏалъэ хуэпщӏын хуей. Абы къыкӏэлъыкӏуэр фэ тубзэн хуей. Абы къыхэкӏкӏэ фэми уелэжь мэхъу, пхъэми уелэжь мэхъу. Етӏуанэрау къыкӏэлъыкӏуэр бжьакъуэ къупщхьэ. Къамэм къу хуэпщӏын папщӏэ къупщхьэм уелэжьыфу щытын хуей, бжьакъуэм уелэжьыфу щытын хуей.

Нэгъуэщӏым ебгъэщӏым, нэгъуэщӏым и лэжьыгъэр нэгъуэщӏым ищӏмэ, пхъэм и лэжьыгъэр пхъащӏэм ищӏмэ, бжьакъуэм и лэжьыгъэр бжьакъуэ зыщӏым ищӏмэ. Ауэ сэ сытхэм, къамэ сытхэм теухуауэ, сампӏалъэр уэ узэрыхуей формэр мыдрей цӏыхум къыпхугурымыгъэӏуэнкӏэ хъун. Уэ уи еплъыкӏэр мыдрей цӏыхум и щхьэм хуимылъхьэнкӏэ хъунщи, абы щхьэкӏэ къамэм теухуау сэ езым сощӏыж. Ауэ мыдкӏэ укъаплъэу щытмэ уанэм. Сэ сыпхъащӏэкъым, уанэр зыщӏыр нэгъуэщӏ щӏалэщ. Уанэпхъафэр. Уанэпхъафэр ящӏ фэ тралъхьэр икӏи сэ дыдыжьынхэкӏым селэжьра иужькӏэ. Мы уанэпхъафэм елэжьыр Хъуэкӏуэн Арсен. Мы уи дыжьынхэкӏхэм соплъри, Ратмир, мис мы сынп фи лэжьэкӏэхэм техникэ куэд фиӏэщ фылажьэм, мис мы лэжьыгъэхэм сыт хуэдэ техникэ къэбгъэсэбэпа ущылажьэхэм? Мис къапщтурэ тӏэкӏу дыгъэлъагъу.
Къамэкӏэ щыщӏэддзакӏэ къамэкӏэ едгъэкӏуэкӏынщ. Мыбы гравировкэ, филигрань, чернь. Чернь жиӏэмэ саут жиӏэура? Мы фӏыцӏагъэ ит ар, Иплъхьэн ипэ къыбогъэж кууэ. Нэхъ гурыӏуэгъуэ хъун щхьа, пхъэм къызэрыхэбгъэжым хуэду, ауэ штихель жэри мис муэду ӏэмэпсымэ цӏыкӏу щыӏэ, хыбогъэжри, кумб хъуам, абы саутыр ибогъавэ. Саутыр ибгъэва папщӏэ саутыр тыбохыж, богъэцӏури, еужькӏэ иджыри зыгуэр тӏэкӏу хьэ хэпщӏыхьыжыну щытмэ, хыбощӏыхьыж. Пасэм щыгъуэ согупсысри иджыпсту мис мы ӏэмэпсымэм и цӏэр Штихель жыпӏа. Пасэм щыгъуи муэдэ лэжьэкӏэ яӏэт адыгэм. Ауэ Штихелькӏэ еджэурат ӏэмэпсымэ зэрылажьэхэм, хьэмэрэ пасэм лэжьыгъэр мо икӏэм муэдэ лэжьыгъэ ягъэлъэгъуэф щхьэкӏэ ӏэмэпсымэ зэрылажьэхэр нэгъуэщӏу щытауэ пӏэрэ тӏэкӏу Пасэм зэрылажьэу щытамрэ иджыпсту зэрылажьэрэ пхузэгъэпщэну, Ратмир? Пасэрейхэм я лэжьакӏэри я ӏэмэпсымэри нэгъуэщӏт. Дэ иджыпсту диӏэ ӏэмэпсымэмрэ дэ иджыпсту диӏэ ӏэмалхэмрэ апщыгъуэм щыӏэу щытамэ, гъэщӏэгъуэн гуэр хъунт абы, нтӏэ, нэхъ гъэщӏэгъуэныж теплъэкӏи, гугъуагъкӏи, нэгъуэщӏкӏи нэхъ гъэщӏэгъуэну щӏэкӏынут. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, Дыжьыныр бгъэткӏун хуей, дыжьыныр мафӏэ жьэгукӏэ ягъэткӏуу щытауэ ара. Дэ пэшхьэкум идолъхьэ, пэшхьэку токым пыщӏа, узыхуейм хуэдиз иболъхьэри, егъэткӏури йожьэж. Мобы епщэн хуейт, жьэгум мафӏэ иращӏэн хуейт, фӏамыщӏ иращӏэн хуейт, здракӏэну ятӏагъуэхэр яещӏын хуейт. Ар а къомыр хэкӏыу щытмэ, къэнэж щаӏым, хэти лэжьэфыну. Аращи, пасэрей лэжьыгъэм сэ иджыри сыхунэсакъым. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, пасэрей лэжьыгъэм гугъуагъкӏэ къыщынэмыщӏауэ и теплъэри, и гупсысэкӏэри нэгъуэщӏ. Ар зэлъытар тхыпхъэ хэтра. Адыгэ тхыпхъэм уеплъу щытмэ, Тыншу къыпщыхъуну. А Дагъыстэн Кубачихэм хуэдэу ауэдэ зыхэтмэ, муэду зыхэпщауэ уеплъэмэ гугъу ӏейуэ. Ауэ зыхэпхын щӏэбдзауэ щытмэ, хъурей, хъурей, хъурей, зы элемент хэту щытмэ, ар обоим ещхьу щыту ара, кӏэщӏу жыпӏэмэ. Ауэ мыдрей адыгэ тхыпхъэм купщӏэ иӏэмрэ, Зыхэха иӏэмрэ теплъэ иӏэмрэ сэ иджыри сыхунэсакъым. Сыхунэсакъым, ар жызоӏуф, арщхьэ изогъаджэ, проектирование изогъаджэ, дыщэкӏ ӏэщӏагъэм хузогъаджэ, ауэ сэ си еплъыкӏэмкӏэ сэ иджыри сыхунэмысауэ къысщохъу. Зэрыбужьын уиӏэ иджыри, уздэкӏуэн, уздэплъэн?
Зэкӏэ си лэжьыгъэхьэмкӏэ арэзы сыхъуми. Дяпэкӏэ.
Ди къыдэплъхэм щыщ куэд ехъуэпсэнкӏэ хъуну. Мы Ратмир хуэду, ярэби, ӏэщӏагъэ зэдгъэгъуэтарэт, моду цӏыху ӏэпщӏэлъапщӏэ дыхъуарэт, жаӏэу егупсынкӏэ хъунущи, уэ дауэ уеплъыр Ратмир? Япэ къэс цӏыхум муэдэ ӏэщӏагъэ зригъэгъуэтыфыну къыбдалъхуауэ зы хьэл-щэн гуэр, зы ӏэпэӏэсагъ гуэр, зы щӏэныгъэ гуэр уиӏэн хуейуэ ара зэрыщытыр.
Алыхьталэми зэфӏэкӏ гуэр къыпхилъхьауэ щытын хуей къыщохъу. Етӏуанэрау къэбгупсысын щхьа уи щхьэр абы хуэгъэзауэ, уи гупсысэкӏэр абы хуэгъэзауэ, уи теплъэкӏэр абы хуэгъэзауэ, псалъэм папщӏэ кырбыш зытеплъхьэну ухуэӏэзэмэ, мыбы си тхыпхъэ, орнамент, гравировкэ сытхэм пхуэмыщӏынкӏэ хэлъщ. Ауэ сампӏалъи пхуэщӏыну, гъукӏи пхуэщӏыну, къуи пхуфӏэлъхьэну, уанэри пхуэупсыну. Зыми ухэмыхьауэ пхузэфӏэкӏыр къыбгурыӏуэнукъым ара? Уеплъын хуейт. Тӏэ.
Нэхъ, нэхъ пхузэфӏэкӏым зепщытын хуейщ икӏэм-икӏэжым. Нетӏэ, къызэхэбгъэща, Ратмир, тӏэкӏу мы уи дыщэкӏ ӏуэхухэм дыкъыхэкӏынщи, модэ дахагъэр дунейм къызэрытебгъэхьэм нэмыщӏ иджыри мыдэ дахагъэр къытезыгъэхьэхэр ибогъаджэр, а лэжьыгъэр гугъу. Студентхэм уадэлэжьэныр дауэ къыпщыхъурэ?
Сигу дохьэ, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, япэрау мыр ди хабзэ, ди лъэпкъ ӏэщӏагъэ. Ар бгъэкӏуэдыж хъунукъым, хэбгъэкӏуэдэж хъунукъым. Абы худогъаджэ етӏуанэрау дэ акъыл къыщӏыдатар, акъыл дыщӏиӏэр абыкӏэ угуэшэн хуей, абыкӏэ ебгъэсэн хуей. Ахэр гъуэгу ӏэнатӏэ тебгъэувэным ар лэжьыгъэм и закъуэкъым. Лэжьыгъэм ебгъасэкӏэ зэфӏэкӏкъым. Сэ мис мыр щӏы, мор щӏы, мор щӏы жысӏэу уэзгъэлъагъуу зыкъыпщыжыфыну. Ауэ абыкӏэ зэфӏэкӏкъым. Ар ауэдэу щӏэщӏын хуеймрэ, абы и купщӏэмрэ, абы и гъащӏэмрэ а къыздикӏамрэ а зэрыхъужынымрэ ар езым я гъуэгуанэ зытеувэным теухуауэ хуэбгъэзэн хуей. Емыкӏу хэлъкъым, Ратмир, зыри цӏыху къэс псэун хуей, фэри фи унагъуэ фпӏын щхьэкӏэ, цӏыхухэм зыкъыфхуагъазэ лъэӏукӏэ хьэпшып модэ тхуэфщӏ, жари. Иджы ауэдэ цӏыхухэм я лъэӏукӏэ фылэжьэным фыкъыдэхуу, фэ езым фи хъуэпсапӏэ, псалъэм папщӏэ, лэжьыгъэ лъэщ гуэр фщӏыну, утыку ифхьэну, гъэлъэгъуэныгъэ гуэм хэвгъэтыну, мис ауэдэ лэжьыгъэм икӏэм-икӏэжым дей, Ратмир. А цӏыхухэм жаӏар фщӏыным фыкъыдэмыхуу къыпщыхъурэ, ауэдэ лэжьыгъэм зефпщытын щхьэкӏэ, тӏэкӏу зыр адрейм зэран хуэхъуу? Къысщымыхъуу ар дыдэра зэрыщытыр? Пэжу жыпӏэу щытмэ, мор гъащӏэр зэрыщытыращ икӏи. Лъэбакъуэ умычмэ, сом гуэр пшиин хуей. Сом гуэр умышимэ, и лъэбакъуэр хъукъым. Аращи, и къакӏуэхэми модэ тхуэщӏ жаӏэу къэлъаӏуэхэми, сэ си ар зыгуэрурэ зыхэспщэну еужь сохьэ. Зыхэзгъэхьэну, зыхэзгъэхьэну еужь сыщӏихьэр Сэ езым сфӏэӏэфӏу щыту мыр нэхъ сигу рохьыр икӏи муэду дыгъэщӏ, жызори, тхыпхъэ хузощӏ, эскиз хузощӏри, игу ирихьу щытмэ дощӏ, ауэ щыӏэщ цӏыху уже тегушхуауэ, уже нтӏэ зыхуейр ищӏу къэкӏуауэ. Ауэдэм де тӏэкӏу нэхъ гугъу сохь, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ цӏыху художник, Дэ хуэдэ ӏэпщӏэлъапщӏэм и мызакъуэу, къэбгупсысу, гупсысэфу, зыхилъхьэфу щыт цӏыхухэм я хьэл щэнкӏэ гугъущ. Уи лэжьыгъэхэм уеплъым ахэр псори болъагъу, пасэрей щӏэныгъэкӏэ гъэпса, пасэрей ӏэужьыжь хэлъщ. Ауэ цӏыху къэсыхункӏэ муэдэ ӏуэхум ирилажьэм, дауи, езым и еплъыкӏэ гуэр хелъхьэ, лэжьыгъэ къэс. Нтӏэ, уэ ауэду ущылажьэм де, пасэрей щӏэныгъэр зэрумыгъэкӏуэдынум упылъ. Уэ ууей зыгуэр хэплъхьэу щытмэ, а ууей зыгуэрым и ягъэкӏэ, жытӏэн, пасэрей щӏэныгъэр кӏуэдыну. Мис ауэдэ гупсысэхэм уригузавэу, абыхэр ахэр зэпэпшэчу щыт. Нтӏэ, ӏэмал имыӏэу щытщ а пасэрей лэжьыгъэр нысту. Къэбгупсысыну мащӏэ. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, Пазов Александр жери, чеканкэкӏэ ӏейуэ ӏэзэу абы дригъэджа, къыджиӏэт. Всё новое, хорошо, давно придуманное старое жери. Ар къытхуинау тхылъ, тхылъыжьхэм доплъ, тхылъыжь жыхуэсӏэр лэжьыгъэжьхэ зэрыт ди хабзэ щэным теухуауэ ӏэмэпсымэу зэрахьа тхыпхъэ хэтахэм, абыхэм сеплъурэ нэхъ къэзгъэсэбэпурэ яужь ситщ. Ахэр сымыгъэкӏуэдын ӏуэху зесхуэу.
Уэ уейуэ сыт хэплъхьэ-тӏэ Историе лэжьыгъэм? Псалъэм папщӏэ, мис мы дей телъхэм уэ уи еплъыкӏэ гуэр хэплъхьэмэ, псори пасэрей щӏэныгъэ зэрыгъэпсар. Псалъэм, Псалъэм папщӏэ, мис мы къамэм дей ущеплъу щытмэ, мыр тхьэмпищ трехлистникра? Тӏэ. Трехлистникыр иджы тюльпану ябж, тюльпан теплъу адыгэ тхыпхъэм. куэду къагъэсэбэпу щыта. Етӏуанэрау мы джэш черкесский запятые жаӏэ куэдым, хэт чыбжий жаӏэ. Ахэр хьэзыру щыӏэм, езы формэр хьэзыру щыӏэу щытмэ, уэ уздыхуеймкӏэ пхьыжу компоновкэ зэреджэ. Компоновкэ уэ узэрыхуейм хуэдэу пщӏыжу щытмэ, ар уей гуэр хэплъхьауи мэхъу. Ауэ и купщӏэ дыдэр, къапщтэр пасэрей тхыпхъэхьэращ.
Хьэпшыпхэм телъхэми соплъри, Ратмир, цӏыхухъуи цӏыхубз хьэпшыпи зэхуэдэу телъщ. Дэтхэнэм уелэжьыну нэхъ гугъу, нэхъ тынш? Уэ уанэ щӏыным нэхъ удихьэхэрэ псалъэм папщӏэ хьэмэрэ цӏыхубз бгъэӏулъыр пщӏымэ нэхъ уи гум дыхьэрэ?
Ари плъагъурэ зэрыщытыр? Ари сфӏэфӏщ, мыдрейри сфӏэфӏщ. Ауэ нэхъ къызэхьэлъэкӏыу щытыр? Филигранирэ. Мы ювелирнэ ӏэщӏагъэм дыщэкӏ ӏэщӏагъэм гравировкэ филигрань жиӏэу хэтщӏыкӏи, мис мы бгырыпхыр филигрань лэжьыгъэу щӏа. Мыр къыщӏэсхьауэ щӏэзгъэлъагъуэр мыр си егъэджакӏуэ хъыджэбз цӏыкӏу Шокъуий Лаурэ ищӏа лэжьыгъэщ. Къапщу щытмэ, И лэжьыгъэмкӏэ занщӏэу къыбощӏэ мыбы цӏыхубзыӏэ. Нтӏэ мыр гъэщӏэгъуэн хъуа. Аткӏэ мис мы бгырыпхыр цӏыхубз бгырыпхщ, мыр ныкъуэщӏура, яужь ситуращ сщӏыуэ, мыри филигранщ. Мы гравировкэу щытамэ, куэд щӏауэ сыухат. Ауэ филиграни тӏэкӏу нэхъ. Филиграни тӏэкӏу нэхъ къыдгурыӏуэн щхьэкӏэ техникэкӏэ сабийкӏэ пщӏэ. Ауэ ар ӏыхьэ нэхъ гугъурэ мыбы. Филигранир
дыжьыныр пӏащӏэ бощӏ, формэр иботри, пластинэ пщӏа, къэнжал пщӏа. Къэнжалым мы тхыпхъэхьэр хэплъхьэн щхьа ӏуданэ, дыжьын ӏуданэ бощӏ. Дыжьын ӏуданэр пӏащӏэ пщӏыни, кӏыхь пщӏын хуей, а ӏэмэпсымэ щыӏэщ абы иплъэфу. Пасэрейм дауэду ящӏу щытами, пэжу бжесыни сщӏэкъым. Ауэ дэ нысту ди ӏэмэпсымэхэм теухуауэ филер жери щыӏэ, ӏуданэ ирипщӏу. Псырылъэ иралъэфау жаӏэ, псы абы хуэдэ зыгуэрым иралъэфурагъунт. А джыныгу жыхуаӏэр, истулон жыхуаӏэр, Щӏэп кӏапсэ щащӏым дей зы щӏыпӏэ иралъэфт. Ну, кӏапсэ иращӏын щхьа ауэдэ зыгуэрым иралъэфурэ ауэ. Зы щӏыпӏэ, ӏэмал имыӏэу зы щӏыпӏэ иплъэфын хуейщ, ауэ теплъэкӏэ сыткӏэ сцӏыхумэ. Аращи, къыбогъэрш узэрыхуейм хуэдэу. Гъущӏ кӏапсэ пщӏам къыбогъэршри, узыдыхуеймкӏэ мыр гъущӏ кӏапсэ ухуэнауэ хэтура псори. Пэщэщэн и лэжьыгъэ сытми. Нтӏэ, пэщэщэнми. Мы уи лэжьыгъэм Ратмир, нтӏэ, куэд, пэщэщэн лэжьыгъэ куэд хэтщ. Уи узыншагъэмкӏи зэран хуэхъунщ ар аудизрэ узэфӏэсыныр. Итӏанэ, микроскоп зыгуэр феплъу щытмэ, куэдрэ фи нэр тедияуэ зыгуэрым феплъым, фи узыншагъэри фӏыуэ дэкӏуэ хъун, Ратмир, фи лэжьыгъэм. Микроскопыр пэжу жыпӏащ, абы уи нэр игъэтӏысынкӏэ хъунщ, ауэ ауэдэу щӏэхрэ къэзгъэсэбэпкъым. хуэсакъыныгъэ сызыхуэсакъыну яужь ситщ микроскоп зэ къыщызгъэсэбэпыр мыщӏэ сыт щизгъэтӏысхьэм дей. Мис мыбдей щыплъагъунущ мы мыщӏэ игъэтӏысхьа. Гъэщӏэгъуэныр микроскоп щамыӏам пасэрейм дауэт пӏэрэ зэрырагъэтӏысхьэр ахэр? Аудизым нэжанэрауэ пӏэрэт?
Мыхэр къапщу щытмэ, микроскоп пщӏынуи псыкӏи пщӏы мэхъу, банщкӏи пщӏы мэхъу. Ар псы псы ипкӏам егъэбагъуэ узэплъ ӏэмэпсымэр. Аращи, пасэрейхэм муэдиз муэду нывэ цӏыкӏу, нысту ювелирнэ комплект сытхэм иралъхьэм хуэдэ ящӏу щыта щыӏакъымэ. Щыӏакъым.
Атӏэ. Ар микроскопым къыдэхъуа ӏуэхугъуэу къыщӏэкӏынщ ара? Микрофон микроскопыр къежьа иужь.
Микроскопри куэд щӏащ къызэрежьэр, ауэ. Дэ къызэрысрэ. Дэ ди дей ауэду къагъэсэбэпу щытакъымэ. Дэ дэ диӏар нэхъыбэу. Цӏыхубз тхьэгъу жыпӏэми, цӏыхубз ӏэрылъ жыпӏэми, гравировкэ, филигрань ауэдэу мыщӏэ куэд ису, а европейскэ тхьэгъу сытхэм хуэдэу щытакъымэ. Уи лэжьыгъэм щыпщӏкӏэ Ратмир материал куэд богъэсэбэпыр. Сыт хуэдэ материалхэр нэхъ уи гум ехуэбылӏэрэ нэхъ пхуэгъэӏэрсэррэ? Нджы ар зэлъытари, ар зэлъытар гъущӏым и къабзагъра. Псалъэм папщӏэ пробэ жаӏэ. Пробэм сыт къикӏыр? Пробэм къикӏыр материал къабзэу зыхэпщамрэ дыжьыным тепсэлъыхьынщи, дыжьын къабзэу зыхэпщамрэ мыдрей гъуаплъэу хэлъымрэ. Псалъэм папщӏэ девятьсот двадцать пять жаӏэ. Девятьсот двадцать пятым къикӏыр абы хэлъыр Къабзу, дыжьын къабзу девятьсот двадцать пять процентов хэлъура? Мыдрейр гъуаплъэ жыпӏэми, нэгъуэщӏ жыпӏэми. Нэхъ къабзэху, нэхъыфӏ сни уэри. Нэхъ, нэхъ къабзэху, нэхъ щабэ, нэхъ къабзэху, нэхъ дахэ, нэхъ къабзэху, нэхъ хужь. Нджы, мис, мы уанэм теухуауэ. Уанэр, дэ, уанэм и гугъу. Мы уанэм теухуауэ мыр зыпыгъэвэн хуей, мис, мыдей. Мис мы къэгъэшыпӏэр зыпыгъэвэн хуей. Ауэ зыпымыгъэвауэ пщӏын щхьа. Дыжьын къабзэкӏэ пщӏын хуей. Зыпыгъэвапӏэу мы зыра иӏэр. Къабзэщ дыжьыныр сытми, къабзэу фщӏэрэ? Нтӏэ, мыр муэду, муэдэ лъэныкъуитӏкӏэ зыпагъавэурэ фӏалъхьэу щыта. Ар зыгуэкӏыж, зэман, зэман дэкӏа уанэр ягъэтӏылъу щылъкъымэ, уанэр шым телъщ, уанэр зокӏуэ, долъей, къолъых, топкӏэ. Мыр пасэрейхэм щӏэх-щӏэхыурэ срихьэлӏа зыгуэпкӏыжауэ.

Къыпхуэгъэш, адкӏи мыдкӏи узэрыхуейм хуэдэу пхузэгъакӏуэ.
Уи лэжьыгъэкӏэ, Ратмир, цӏыху мыхъуапсэ щыӏэ хъункъымэ. Сыт узэхъуапсэр? Гъэлъэгъуэныгъэ гуэрхэм ухэтыну е зы лэжьыгъэ дахэ гуэр, сэшхуэми къамэми техникэ гъэщӏэгъуэн гуэр иӏэу пщӏыну уехъуапсэрэ? Сохъуапсэ, куэди си щхьэм къохьэ, куэди сотх, ауэ нетӏэ дызэрытепсэлъхьащи. Заказ къэлъаӏуэ сытхэм яхуэщӏыным теухуауэ тӏэкӏу сыкъызтоувыӏэ. Дяпэкӏэ сыхуейт зы мазэ нэхъ мыхъуми, мазитӏ нэхъ мыхъуми, зы цӏыху си гугъу къимыщӏу, моуэ зы мэз зы щӏыпӏэ сыщӏэтӏысхьу, бгы зы щӏыпӏэ сытӏысу, Си гугъу къамыщӏу слэжьэну сызыхуейр сщӏыну. Ауэ ар нтӏэ сохъуапсэ абы, ауэ ари къызэхъулӏэкъым зэкӏэ. Мыпхуэдэ ӏэщӏагъэр, Ратмир, къызэрыхэпхар дэхуэду, фи унагъуэкӏэ, лъэпкъкӏэ цӏыху ӏэпщӏэлъапщӏэ фиӏу щыта?
Унагъуэкӏэ ди адэшхуитӏыр пхъащӏэу щытащ, ауэ дыщэкӏ диӏакъымэ. Мыр къыздикӏар си анэр библиотекэм щылажьэт икӏи. Унэм къахьа библиотекэр цӏыхухэр унэм къаджу, къакӏуэу, тхылъ къащтэу еджэу. Ауэдэу сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ тхылъым сыкъыщыхъуауэ жыпӏэ хъуну. Тхылъ еджэни, пэжу жысӏэни, тӏэкӏуи си жагъуэщ. Ауэ нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэну седжэу щыта техническая литература, научная литература, ахэр нэхъ сфӏэфӏт. Ауэ абы и хьэтыркӏи писатель сыт зыгуэр щӏэупщӏу щытмэ соцӏыху, ауэ седжауэ я произведение сыт сщӏэ ауэду щыткъымэ. И юный техник жери журнал цӏыкӏу, тхылъ цӏыкӏу срихьэлӏа. Радио тезкъомиту и мы дыщэкӏ ӏэщӏагъэм теухуауэ ӏэмэпсымэ гуэхэр къыщыслъэгъуа. Ар сфӏэгъэщӏэгъуэн хъури, сщӏыну яужь сихьа, зыгуэхэр хъуа, зыгуэхэр хъуакъым. Ди адэшхуитӏыр пхъащӏэти, ар уи лъым хэтт, ӏэпщӏэлъапщӏэ къыпхури. Зыгуэрым сызэрихуэт, ауэ сыкъезыхуэкӏыр сщӏэтэкъым. Арати, абдей къыщежьауэ девятый, десятый классу къыщӏэкӏын, а зэманхэм лъандэрэ сыдихьэхауэ. Зыгуэхэр сэ езым сщӏыжу сыхуежьа щымыхъум щыгъуэ, хъут хъунутэкъым икӏи зыгуэрым уигъэлъэгъун хуей, ӏэмал имыӏэу ӏэмэпсымэ ухуей. ӏэмэпсымэ зэпэщ уимыӏэу щытмэ, зыри пхуэщӏынукъым. Мо университет, Къэбэрдей-Балъкъэр университетым факультет къызӏуахагъащӏэу срихьэлӏа.

Уэ зыри пхуэщӏкъымэ, экзаменым ублэкӏыфынукъым. Арати, ауэдэу щыткӏэ деджэн жытӏэри, зэман гуэхэри дийти, колледж дизайным репетитор къэсщтэри, сыкӏуа рисунок живопись экзамен тын хуейти, абы теухуауэ хъуми мыхъуми зыгуэхэм зезгъэса, ауэ а егъэджэным теухуауэ минрэ уӏэзу щытми, цӏыхум къыпхугурымыгъэӏуэнкӏэ хъун.
Ари зы хэлъэт гуэр иӏэну щхьэхуэу абы щхьэкӏэ цӏыхур бгъэсэн щхьэ. Мазитӏкӏэ сыкӏуа а цӏыхубзым де. Мазитӏкӏэ сыкӏуэри, а зэрыжысӏам уэду мыр щӏы, жиӏэурэ сщӏыурэ щӏэкӏыжт. Алий Юрэ жери Эльбрус издательствэм тхыпхъэ узор, рисунок, сытхьэр ищӏу. Щылажьэу сыхьэтитӏым и кӏуэцӏым мазитӏкӏэ мобы сырыкӏуам нэхъ нэхъыбэ къызгуригъэӏуэфа. Аращи, цӏыхум уи еплъыкӏэмрэ гупсысэкӏэмрэ пхунэмыгъэсу щытмэ, ари уи ӏэзагъэр зы лъэныкъуэкӏэ нэхъ мыхьэнэншэ мэхъу. Пасэрей лэжьыгъэхьэри зы зэман ящӏа, дэри зэманыр щыткъым. Дэ нобэ тщӏар зы илъэс зыбжанэ дэкӏа нэужь ахэри пасэрей хъунущи, дамыгъэр тетмэ, мыр мыпхуэдэм ищӏа, мыпхуэдэм щыщ, мыпхуэдэм ядэшхуэ, мыпхуэдэм ядэ, мыпхуэдэ лъэпкъ къыхэкӏа жаӏэу ари зы лъэужь гуэр хэлъ хъунщ абыи. Иджыпсту гу зэрылъыптащи, Ратмир, Уи дей тхьэпшыпхэкӏ зыгуэр тхуэщӏ жаӏэу къакӏуэхэр зи лъэпкъ и культурэ и тхыдэ къызыфӏэӏуэхухэра? Бжыгъэ уи дей ауэдэ цӏыху бжыгъэ къакӏуэмкӏэ жытӏын ар къызыфӏэӏуэхур, культур я лъэпкъ, я культурэ, я тхыдэ къызыфӏэӏуэхухэм я бжыгъэр хэхъу къыпщыхъурэ, Ратмир?
Хохъуэ, нэгъабэ елъытау, нэгъабэри куэд щӏаӏым, ауэ зы илъэс ипэ къапщтэу щытмэ, иджырэ зэхуэбгъадэмэ, нэхъыбэ лэжьыгъэ сщӏа. Зэлъытар е си ӏэщӏагъэм хэзгъэхъуарэ е цӏыху зыфӏэгъэщӏэгъуэн хъуамрэ нэхъыбэ хъуарэ, и пэжыпӏэр бжесӏыфынукъымэ. Ауэ дэри хыдогъахъуэ, дэри долажьэ, щӏэуэ тӏэкӏу къэдогупсыс, зыгуэр къыхэдолъхьэри, абы и мызакъуэу цӏыхухэм я фӏэгъэщӏэгъуэн хъуурэ къыщохъу.
Псалъэжьым зэрыжиӏэмкӏэ, Ратмир, ӏэщӏагъэ зиӏэм ӏэужь иӏэщ. Уэри уи ӏэщӏагъэр кӏыхь Тхьэм ищӏ,